onye m chọrọ ka a na-asị ebe daalụ bụ Dr. Ogechi yes nyere automatic order Yes. na-enye Mm.
by fire by force yes mana
emesiri m kene chukwu ụdị ahụ adị ọzọ mana ụdị nwa anyị si wee mee ya tọkwuru ụtọ anyị chabụ mana mụ na-asị ka m sị unu welcome ka ọ ya bụ ebidozie then onye nwere ike mmenwu ntabi ihe ekwu nri Eh. ka o kwuo na obi dị m ụtọ na unu mesịrị nachiete

Uh, and uh, I'm very very happy because I'm a boy and I will be oge m nụrụ this gbasara ive gbasara egwu ọnwa egwu ọnwa na-atọ m ụtọ rinne ive o ji atọ m ụtọ bụra mbọ ya mkpali amụ okwuolu nna ya ana m ive ọbụla na-atọ obodo ụtọ na-atọ m ụtọ so wee kwuru na ịba mgbalị isinye na si na anyị ya emebi ya na ọbụna ya emebi ya na ọbụna ọ mịta mkpụrụ na emesịa ive na ụmụ ụmụ anyị na-eji wee na-elota anyị maka na ọ bụla anyị mere gịnị anyị bidoro anyị chọrọ ka omenala niile na-emebu before gara aga anyị wee chọọ ka ọ nachieta azụ omenala a na-afakakwa maka na ịma na some people amarọ the meaning of omenala o nwere ndị kwu na-amarọ the meaning of amoosu ife niile ahụ aga na the same way maka na amoosu bụ ịmazi ome osu omenala bụ ọ bụ na ịmazi ya imejọ onye o mee gịnị ma o jide gị maka na ụka bụ ọbịara n'elu azụ asị na ọ dịka british wetara anyị ive gbasara ụka because ọ va colonize-lụ anyị mana anyị ejirọzi maka ya wee lovue wee lovue ive nna nna anyị va na-emebu like apụta na Ụmụatụolu Ụmụeri ọ nna m va na-ebu alụsị a na-akpọ Iyi Ọji na-ebu ya va na-ebu ya pụtakwa ụwa nwanne m nke m tọrọ na nke ọdụdụ anyị ọ ya bukwuru ya alụsị so amaara m ive gbasara omenala ive ọbụla gbasara omenala na-atọ m ụtọ omenala abụrọkwa na ha si na-eme ewe omenala ọbụna ịbụrụ na mmadụ onye omenala bụ e ji mali ndị kedu ife unu na-eme eji wee mara unu kedu ife bụ culture something unu na-eme anyị ga-apụta asị n'ọkwa etu nwa ị ya-aga ebe awụsa ma yoruba asị o nwere ekike va na-eke eji wee malị va o nwere ife va na-eme n'obodo be eji wee malị va na-adịrọ na obodo ndị ọzọ kedu ife unu unu na-eme eji wee mara unu ị ya-akụzikwara nwa gị

ana m agụ mmụọ ife bụ ụka bụ n'obi ka ọ dị omenala bụ ejimalụ ndị ife na-eji wee malụ unu n'ọkwa na ive nwa ka unu na-eme n'ọkwa na eke nwa ka unu na-eke n'ọkwa na etu a ka unu si eme na-enwere obodo ọzọ ya bụ omenala mana ndị ọzọ na-aghọta ya n'ime bụ omenala ọ bụrụ na ị na-eje ụzọ ụka ma ọ bụ na ị na-ege ozi chineke ọ bụrụ ịdị abụ so so ụmụnne m na ụmụnna m anyị chọrọ ka anyị wechiete anything gbasara omenala na mmụọ hmm. maka na ọ gwara ụmụ Israel ka anyị mana ịma na ịbata na Bible ọ Israel na-ejekesị n'ọkụ ọba bụ mmụọ ha na-agbara ebe mgbe na-egburo mma mana ma bụ itere a n'obi ike agị ma ebe ka iwu nche niile ya na so ụmụnne m biko ụmụnne m na ụmụnna m ka anyị na-echeta na azụ na omenala ive na ndị nna anyị na-eme baya gaba mesịba jiri eje n'ụlọ ọgwụ na mụ na-ayọ ọya mmejere n'ụlọ ọgwụ